In su tempus passau su tema de s'intollerantza fiat a diaderus su forti e mancai si podit parri immoi una cosa strambeca poita oi De acuntèssius de intolleranza ci ndi funt dònnia dì. In su tempus passau ci ndi fiant de prus puru. Is comunidadis fiant dividias intra is creèntzias religiosas e intra is etnias e is pregiudìtzius fiant diaderus mannus e fadiant nasci ingiustìtzias meda puru. Sa circa de giustìtzia de chini fiat malassortau po curpa de custus pregiudìtzius podiat diventai s'iscusa po fai cresci s'òdiu e podiat mudai in vindita puru. E sa vindita, nudrida de s'òdiu perefundu e de unu disìgiu de arrescatu, podit isperdi siat chini at sunfriu po su tortu siat chini est sighendi sa vindita, mudendi s'òmini giustu in unu nimigu de sa societadi chi issu etotu esti circhendi de salvai. Ecu imoi sa pregunta esti custa, fintzas a cali puntu sa lei podit essi giusta candu sa sociedadi etotu esti intolleranti e prena de pregiuditzius? E sa vinditta podit essi giustificada in su nomini de sa giustitzia O est sa vindita etotu a dda pregiudicai? Beni, insandus, benei cun mei a ddu scuberri. E intendeus Su mercante de Venezia de William Shakespeare. In d-una citadi antiga chi portat a su mari in is ogus suus, intra de is canalis chi si movint cumenti is venas de unu corpus antigu e pretziosu, Sa rexoni e su dinai s'ammisturant in unu ballu sentz'e tempus, sentz'e fini. In custas bias stritas e tortuosas, aundi s'ària est prena de su respiru de su mari, in mesu a mercantis trasseris e usureris ambitziosus, unu patu de sànguni est frimau in sa noti. no est sceti dinai cussu chi circulat in custas bias, no est sceti amori chi movit is corus, no, est sa storia profunda de unu patu terribili chi podit costai una libra de petza umana. Est una istoria de una amicizia sincera chi si fait sacrificiu supremu, de s'amori puru chi si fait pruini fini in is manus frias de sa giustitzia. Ma cali est Diareros, s'istòria de su mercanti de Venètzia. Bassaniu, unu giòvane nòbili de sa citadi de Venètzia, tenit unu bisòngiu urgenti de dinai po andai a Belmonte, sa citadi lontana undi bivit sa bella e arricca Pòrzia. In sa disperatzioni sua, pregat cun totu su coru s'amigu fidau suu Antoni po ddu agiudai in custu momentu dificili. Antoni, su mercanti prus stimau e arrespetau de totu Venètzia, si agatat in una situatzioni, cumenti nai, delicada. No tenit dinai lìcuidu disponìbili, ca totu su patrimòniu mannu suu est investiu in is nais mercantilis chi navigant in su mari longu e periculusu. Po custu motivu andat cun pagu gana de Shylock. S'usureri ebreu, cussu chi est connotu de issu, po ddi domandai sa summa de tres mila ducaus. Shylock, chi at sempri portau in su coru suu un'òdiu profundu po Antoni, po is medas umiliatzionis e ofesas passada in is annus longus de sa vida cosa sua in Venètzia, proponit unu patu stravanau e diabòlicu chi fait tremi su coru. Chi su dinai imprestau no at a essi torrau in su tempus pretziosu de tres mesis, at a tenni su deretu de segai una libra de carri de su corpus de Antoni, innoi, propriu de su petus, acanta de su coru. Su mercanti pensendi·si a is ricchesas mannas chi at a arriciri de is nais suas chi navigant in su mari longu e periculosu, acettat su patu mortali sentza e duda peruna, cunfidenti in sa furtuna e in su destinu chi fintzas a immoi. Dd'at sempri agiudau. In su mentri, in sa citadi lontana de Belmonte, sa bella Pòrzia est obligada a sighiri sa voluntadi misteriosa de su babbu mortu. Chini si bolit coiai cun issa, depit scioberai cun sabidoria intra tres cascitas preziosas, una de oru luxenti, una de prata fintzas una de prumu oscuru. In dogna cascita nc'est unu messàgiu. Custu messàgiu est arcanu e misteriosu, ma sceti una de issas portat su retratu pretziadu de Pòrtzia. Medas pretendentes, nòbiles e arricos, arribant de totu is àngulus de su mundu po provai sa sorti insoru, ma s'enigma pariat impossìbile de arresolvi cun sa menti umana. Is nais de Antoni, carrigadas de richesas e mercantzias pretziosas, si perdint in manera misteriosa in su mari tempestosu e su tempus de su patu terribili est iscadiu sentza pietadi. Shylock, cun is ogus prenus de òdiu e vindita, pretendit sa libra de petza cosa sua e mancu is preghieras prus calorosas de sa citadi ddi podint fai cambiai idea. In su tribunali solenni de Venezia, propriu candu totu pariat perdiu e sa sorti de Antoni pariat sigillada, arribat unu giovanottu misteriosu e fiat unu dottori de sa ligi issu. Ma pagu, anzi, nisciunus sciriat chi custa fiat Porzia travestida de ingénniu, cun chi cun astuzia e sabidoria sua Agatat sa salvezza in is fueddus matessi de su patu diabolicu. Shylock porit pigai sa petza sua, ma sentz'e versai una gota de sanguni cristianu, ca custu no esti previdiu in su contrattu. S'usureri intzandus, sconfittu e umiliau, perdiri tottu cussu chi teniat. In sa fini de custu dramma intensu Sa giustìtzia severa si trasformat in misericòrdia luminosa. Antoni, salvau de su destinu terribili, torrat a agatai is richetzas suas in is nais chi fiant pèrdias. Bassanu e sa bella Pòrzia, finalmenti, si coiant in una festa manna e fintzas a Shylock, malgradu su pecau suu, benint lassadas sa vida e parti de is richetzas cosa suas, cun sa cunditzioni de si fai cristianu, e d'abarrai in paxi. In is canalis antigus de Venètzia sa luxi e su soli de su perdonu torrant a luxi cun fortza noa, ma is umbras scurias de custu drama profundu ant lassau in sa memòria de sa citadi unu signu chi no s'at a scaresci mai prus in su tempus benidori. Eccu, immoi, a pustis de custa bella sinossi chi s'at fatu Piero Murenu, immoi andaus a fueddai apitzus de cussus chi funt is temas de cust'òpera e ndi chistionaus cun d'unu atori etotu, un espertu, e mancai espertu puru de psicologia, aici andaus pagu pagu prus a intrus de is temas e de is chistionis chi portant apitzus is personaggius, poita est cun nosu e nci at a essi po totu is puntadas puru Filipo Salaris. Saluti a totus, saluti a totus. A totu is cameras. A totu is cameras, saludos a totus. Ci funt, funt tres, saludaus in dònnia camera. Saludo in unu, dus, tres, aici fatzu ortu. E seu emotzionau, no scit a nai. E ddu nau deu po tui. Eccu, Filipu, immoi, su mercanti de Venezia, cali funt is temas prus de importu mannu chi nci funt in cust'òpera, segundu tui, e apitzus de cali personàgiu ddus agataus? Naraus che de is operas de Shakespeare su Mercanti de Venezia est cuss'òbera chi mi fait prus arrannegai. Ah. Arrannegai propriu propriu poita est. Salit su feli. Su feli, su feli, poita est totu cuncodrau e c'est custu Shylock chi andat de una parti a s'atra. Amanixat. Amanixat is cosas, tipu Gollum parit. Poita seu giudeu. Asuriu, est custa s'idea chi ddi bessit a foras. Imbecis seus a intrus de totu una chistioni de odiu po is giudeus de cussus tempus, ma de imoi puru. Pregiuditzius meda puru. Meda, meda puru. Poita a s'internu de s'òbera, a s'internu bieus ca Antoni Giai no ddu podiat a biri a Shylock, poita poita maixàt dinai, issu fiat mercanti, ah custus giudeus chi faint, sciusciant, sciusciant totu, e custa custu po issu po Antoni puru e atrus mercantis de Venezia fiat u' problema mannu, e duncas s'odiu ndi bessit a pilu, però sa cosa est

Fiat una persona particulari, fiat sempri, comenti naraus nosu in bidda, a Terraba, asurta, asurtau. Asurtau, ita bollit nai po bosatrus terrabesus, poita portais su dialetu cosa 'e bosatrus. Asurtau est a nai chi s'umori est unu paghixeddu asurtau E issu fiat, ah sa vida no no est cosa, no fait a bivi, no no nc'est iscritu chi issu si 'olit bociri, però parrit chi castiat sa vida 'e is atrus u' paghixeddu de aforas, est aforas e agiudat a s'amigu, propriu po custu, poita issu sa vida no dda bivit. E duncas fiat narendi, pigat custu dinai de Shylock e Shylock ddi narat, ma deu gei biu, ddi narat No, deu ti ddu donu su dinai, però chi non mi ddu donas e de pressi puru in custa dì, deu 'ollu una libbra de sa carri tua. Nareus carri poita no est petza, petza est custa segada e est custa morta, carri est carri bia, una libbra de carri. Ma chi si arregodais nc'est Seven Ti dd'arregodas? Certu chi mi dd'arregordu. In domu no sciu chi si dd'arregodant. Seven fiat cussu film de Fincher. Fincher, ca nci fiat unu giòvunu Brad Pitt. Unu giòvunu Brad Pitt totu sudau. Kevin Spacey. Kevin Spacey. Morgan Freeman. Morgan Freeman. E nci fiat un'abogau chi su killer iat pinnigau postu de una parti dd'iat nau, chi tui ti segas ua libbra de carri, deu ti libberu, e issu si fiat segau su fiancu, poita at nau, humm, deu unu paghixeddu, portu unu paghixeddu de brenti, mi segu custa parti, tanti deu mi fia segau u' bratzu e fatu, però Ma custu no s'at bogau sa manilliedda no. Però custa parti est pigada propriu de de Shakespeare. Fia narendi, tenit arrexoni Shylock, poita sa vinditta cosa sua ndi bessit po poita issu fiat strecau de sa sotziedadi. Eccu po cussu deu candu candu ddu ligiu o ddu biu su mercadu de Venezia A mei mi 'enit subitu subitu de nai iscedau Shylock. Non fait nudda po is fueddus po si fai. Non est chi si fait bolli beni issu eh. Però unu pagu de arrexoni si dda 'ongu deu a issu. Si si, ci funt. Depeus cunsiderai chi issu, mancai fiat giudeu, ebreu naraus oi Mancai issu siat giudeu, issu biviat in Venètzia, no est chi fiat arribau cun d'una barchitedda cumenti faint innoi, imoi. Non fiat emigrau. Non fiat emigrau, fiat de Venètzia, biviat ingunis, no fiat diferenti de is atrus, no teniat deretus de mancu. No, fadiat parti de una comunidadi prus a parti. E depeus nai, mancai is immigraus de oi non est chi tenint deretus de mancu, non ddu ddus depint tenni sa propriu cosa. Però issu fiat sgregau de sa comunidadi. E duncas ddi bessit in su tema sa vinditta. Eccu, imoi ti potzu ti potzu frimai pagu pagu poita a mei sa cosa chi m'interessat de prus innoi est agatai Acuntèssius in sa vida ca podeus ponni paris a is contus chi seus chistionendi innoi immoi apitzus, immoi su mercadu de Venezia ci funt contus in sa sociedadi, acuntèssius ca podint parri similis, ca s'assimbillant, nd'as agatau calincunu? No, però nci potzu provai. Eh, no. Nci provai. Dd'apu agatada, dd'apu agatada. Partu de cussas chi funt prus a tesu e torru a sa fini a cussa chi est prus a prus acanta a oi. Pensaus a su boss de sa mafia, Provenzano, Provenzano, ma Buscetta puru. Issu at imperau sa lei po si vendicai, issu est stetiu u' pentiu po amori 'e sa giustizia, però issu si narat, e iat essi beru su puru, ca s'est pentiu po si vendicai de is aterus chi dd'ant fatu, dd'ant bociu genti de sa familia, de ateras cosas diaici

Pablo Escobar. Ma no chi mi ses boghendi a fora sa genti bona, no no totu genti mala. Est genti mala, però seus chistionendi de is cosas chi funt prus a tesu. Certu. Eccu Pablo Escobar, eh, poita. Poita Pablo Escobar, issu andat contra a sa lei, issu bolliat fai sa lei sua, perou totu su sistema chi nci fiat inguni fiat pigau de sa corrutzioni e duncas issu circàt, nareus diaici, de si vendicai de su Stadu fadendi is còmudus suus. Però dd'apu nau, funt atesu custus contus. Cussu chi nc'intrat imoi prus de is aterus est sa cosa de is giudeus de is israelianus nareus, poita is giudeus funt una cosa, is israelianus funt un'atera, cumenti naus catolicus po po nai italianus, no 'olit nai nudda. Poita imoi sa cosa, sa genti dda cunfundit unu pagu, pentzant giudeus, ah intzandus funt israelianus, no Pentzaus a sa storia de sa segunda gherra mondiali fintzas a imoi. Bieus is giudeus chi funt stetius pigaus de is nazistas in is campus de concentramentu e est stetia una cosa mala, ma mala mala chi non podeus nemancu imaginai. Ddis ant donau unu stadu e issus a imoi funt fadendi una cosa chi Non si narat propriamenti genocidiu, non ddu podeus nai, non ddu podiaus nai, e imoi parrit totu u' genocidiu, ddu narant in sa televisioni eccetera eccetera. Perou issus podint portant in callincuna manera sa lei de sa parti insoru, poita est unu Stadu chi si depit difendi, chi tenit arrexoni de si defendi puru, poita chi chi issus non teniant su scudu asuba po s'amparai de is bombas, de is missilis, e nci ndi fiat genti morta. Duncas issus donnia dì funt arrischendi sa vida poita callincuna cosa podet sutzedi. Non bollu pigai una parti diaderus in custa cosa poita non ndi sciu aici meda, però nc'est genti chi est morrendi in Gaza e non funt is israelianus pipius e issus in calincuna manera parit chi si siant vindichendi. Mancai non funt is giudeus chi funt stetius in is campus de concentramentu, cussus chi funt torraus, però nci fait pentzai custa cosa, chena ponni odiu apitzus de s'unu o de s'aturu, poita non est custa sa chistioni, dda seus castiendi de aforas E Filippu depit pigai una parti, dda, pigat Filippu e dda pigat sempri is prus debilis. E in custu momentu is prus debilis funt is palestinesus. Poita unu pagu nc'est stetiu cussu chi podeus nai su pretestu, cussu atentau connotu chi scieus totus chi ant fatu Hamas, chi at fatu Hamas, e de inguni est partia custa vendita. Ma Hamas no est su populu de Gaza. E si cunfundint, po torrai a nosus, a su teatru, su mercanti de Venezia, is ebreus, is giudeus chi nci fiant in cussus tempus fiant personas cumenti a is atrus e Antoni si fiat furriau cun cun Shylock, cun is atrus giudeus, cussu torrendi a cussu chi mi fait girai, poita, poita nosu depeus nai, Shylock fiat malu, Antoni sciadau, no sciadau 'u diau po fai sa crusadura, no est diaici. Difatis, in is tempus modernus, unu de is prus connotus monologus, nareus diaici, de Shakespeare e de su Mercante de Venezia no est su monologu de Antoni a sa tradedda, no, est su monologu de Shylock Shylock ingunis, sempri prontu a a si castiai de una parti a s'atera, deu mi immagino Al Pacino candu at fatu su film chi est sa cosa prus bella po mei, poita bis un'atori chi est prontu cun su corpus, si pentzat a dogna cosa, dogna cosa psicologica e ddu fait e t'oberit unu mundu e a pustis nci funt is aspetus psicologicus puru e antropologicus naraus, poita pentzaus a Shylock, duncas, candu u' immigrau andat de una parti a s'atera, podeus essi nosu, nosu seus totu andaus a Londra, seus immigraus ingunis, imui tocat a tenni puru su passaportu, de una pariga 'e annus, andaus ingunis Deu andu ingunis. In is primus tempus nc'est una parti chi si zerriat introduzioni a intrus de una cultura noba e ingunis m'agatu deu a nai, ah ita bellu custu, ita nc'est a Londra, eh nc'est su museu, eh là dda bisi cussa cosa, eh gei est pagu togu E torru in Sardinnia, torru a Terraba, a Terraba non nc'est nudda, sa genti dromida e ma a Londra nci nd'est de cosa, prena 'e genti. Spantosedda. Spantosedda. Gei est berus, poita non podeus ponni Terraba cun. No, però E sa primu parti, candu seus intraus de pagu, bieus custu mundu nou e su sciobeddu nostru si fait traballai po nci intrai aintrusu, po s'ammisturai. Po cumprendi cumenti funtzionat, schemas. E si ponit in d'una cunditzioni chi si fait acetai is cosas. No est sempri diaici, però est probabili chi siat diaici. Segunda parti Commentzaus a bivi a Londra immaginaus e inguni s'intendeus, ma a Londra là cumenti est custa genti, no saludat, apu bufau una birrixedda ariseu, ddu biu oi custu mangianu mancu mi saludat, e cummentzaus a cumprendi chi is cosas funt diferenti. Non funtzionat a sa matessi manera. Est u' atera cultura. S'agatat u' atera cosa. Segunda parti, s'agataus chi calincuna cosa non funtzionat e nareus ch'est sa parti de resistenziali, nosu poneus una resistenza a su populu chi nc'est acanta 'e nosu, is inglesus, is londinesus. E inguni deu cumprendu ca non funtzionat custu non funtzionat cust'aturu e circu genti cumenti a mei. E andu de is italianus, is italianus non mi praxint, non cumprendint cumenti funt is cosas Andu a is tzirculus de sardus de sardus e si fadeus su satitzu totu custa cosa e inguni si fadeus parti de unu una cosa chi esti unica imparis. Est una truma de genti prus acanta a cussu chi seu deu. E custa est sa segunda parti, ma nci nd'est una terza, nareus chi in sa segunda nc'est Shylock poita sa cultura de issu e de is atrus no est pronta po s'ammesturai. S'ultima parti est su melting pot. S'ammesturaus. Tui ses diversu de mei? Ses differenti? Seus differentis. Deu seu differenti de tui? Ah, tui ddu scis e immoi giogaus impari. Bieus ita mi serbit de tui, ita ti serbit de mei e circaus de. Est propriu de aici. De fai un'atra truma prus manna. Est diaici. Est srebidu tempus e srebit una sociedadi pronta a fai arribbai sa genti e a misturai is cosas. Srebit, po esempiu, sa scolla po is pipius, sa scola po is pipius oberta a donnia etnia. Certu, poita a issus est prus facili chi s'acostumint a is cosas noas pipieddus. Deu apu biu pipius cinesus nascius in Cina, nimancu in Italia, cun babbai e mammai cinesus propriu chi no chistionant giai giai s'italianu e chi chistionant in sardu. Calincunu fueddu poita imoi is pipius no ddu chistionant beni. Però chistionant e scarescint fintzas su cinesu o cumenti is italianus, su chi is americanus, is americanus, statunitensis, pentzant chi siat si siant is italianus de ingunis, fintzas cussus, issus, is italianus de ingunis de su Bronx no ddu chistionant s'italianu e chistionant, po si nai, a Brooklyn chistionant su brocolinu, chi est u' italianu beciu de de is primus immigrantis de su Noixentu amisturau cun s'inglesu, calincunu fueddu, giai giai ddu podeus cumprendi po s'italianu, però imaginai-sì chi nosu su sardu de cent'annus fait chi fiat ancora u' atera lingua de cussa chi seus chistionendi nosus, cent'annus fait poita fiat prus inserrau totu, imaginai chi andaus ingunis e Abarrat sceti custu amisturau cun s'inglesu, si cumprendi prus nudda. Però chi andas a ddui ca ses terrabesu ti pigant po Dan Peterson po sa fueddada chi portas ca paris paris americanu diaderus. Bolis chi provu a chistionai s'americanu. No ddu sciu, poita mi parit chi siat su tempus immoi poita depit arribbai s'ospiti de custa puntada chi est un'atori, issu puru, e connoscit cust'opera beni poita dd'at studiada. E custu atori est Yuri Orru. Beni beniu, beni agatau Yuri Orru. Gràtzias a totus, saludu a totus. E intzandus cumenti andaus? Andaus beni, andaus beni, oi tui ses cun nosu poita ses innoi po chistionai de cust'opera, no de custu, de custa cosa, de cust'opera de importu. Nc'est scritu puru William Shakespeare. Dda as iscrita in inglesu no in sardu. E cumenti si narat in sardu? Guglielmu. Guglielmu. Movi. Movi sa lanza. Scutula. Scutula. Sa pira no ita è? Imui no ddu sciu. Cussu chi est? Piras. Eh piras. Pi. Yuri. Yuri. Fueddausu de cosas prus de importu. Mercante de Venezia tui cumenti est chi ti ses acostau a cust'opera? Cumenti est chi dda connoscis e poita est chi ses innoi, immoi, oi, a ndi chistionai. Poita seu innoi ddu depius nai tui. Deu ti nau su miu. Poita sa rexoni. Deu seu apassionau de Shakespeare e est una de is operas mias prus, chi mi interessat de prus de studiai, sobretotu de is personaggius, poita funt personaggius, cumenti si narat Bius podit essi. Ca ca si bius si eia cosas chi est profonda. Ma mi ddu naras cali est su personaggiu chi tui intendis prus acostau, non ddu sciu, cussu chi chi t'interessat de prus de custus. Allora custa pregunta est meda bella poita nci apu pentzau meda, poita funt unus cantus is personaggius bellus de cust'opera E su personaggiu segundu mei ch'est su prus importanti de s'opera est propriu Porzia. Porzia? Porzia. Si. Ah eccu, nosu femus chistionendi apitzus de Shylock, Antoni. Segundu mei est Porzia poita s'opera est struturada, est costruia in una manera particolari, poita dus tramas, e dda chistionamus Piero Portat dus tramas e est su personaggiu chi serrat totus dus is tramas est custu de Porzia. Poita issa sighit totus dus is contus. Ed est su personaggiu chi portat prus cos'e nai, prus lineas de testu, su personaggiu chi ndi portat de prus est Porzia. Duncas podit essi puru chi si depemus scioberai in su sexentu Cali personaggiu interpretai emu scioberau deu a Portzia. Eh non sciu chi fiast a su mellus o a domus. Non sciu ma candu femu giovunu. Fiast prus bellixeddu. Femu prus bellixeddu. Prus bellixeddu. Su sescientus si imperant is ominis po fai is feminas. Ah emo

de Shakespeare. Sighendi is atras e poi aemu preparau calincuna cosa de studiu cun Piero e issu fiat su studiàt a Shylock e deu emu fatu sa sa spalla, cumenti si zerriat in sardu sa spalla, sa spava, sa spava, sa spava po po ddu po ddu preparai. Po cosas de studiu. De studiu. De studiu de recitazioni. Si. Poita tui as studiau cun Margotta, cun Michael Margotta, chi est unu grandu maistru de recitazioni, americanu, ma bivit innoi in Italia e benit unus cant'e bortas puru in Sardigna, innoi in Sardigna puru. Poneus suta Messaggiu promozione. Publicidade poita ddu cumbidaus sempri nosu. Chi si interessat. Deu ddu conzillu a totus chi. No sciu chi sa regia at postu su numeru de telefunu in sovrimpressioni però. De Michael. No no su nostru. Su tuu. Su miu. Su miu est unu pagheddu. Eccu nosu seus pagu pagu bessius de sa chistioni. De su mercanti però a mei mi seu incuriosiu po is po cussu chi si funt castiendi poita narant ma Yuri cumenti est chi at cumentzau sa recitazioni inzandus poita sighit Margotta. Deu apu cumentzau in su norantacuatru apu cumentzau. Norantacuatru? Deu non fia nemancu nasciu. E t'iat a praxi. Deviat essi a su mancu custa pari. In su norantacuatru, piciocheddu, poita emu seixi annus e dd'emu fatu sa una cosa cun una cumpangia de ballu. Poi fiat su teatru tenda, non sciu si si t'arregordas. Arregodu su teatru tenda. Fiat in sa fiera. Mi nd'arregodu. Milli millecincucentus personas nci fiant, non fiat mancu pagu. No no fiat mannu, fiat mannu su teatru tenda. Ma non nc'est prus mi parit. No no nc'est prus de bint'annus. Apu sighiu m'est praxiu a ddu fai e duncas apu detzidiu de ddu studiai, dd'apu cumenzau cun Akroama

de su babbu. Bellu bellu imoi sa memoria m'est torrada, deu mi scaresciu de totu, mancu mali chi nc'est genti chi s'arregordat de totu. E fiat su norantottu. Norantottu. Mi seu diplomau po. Deu puru. Apu mollau, apu torrau a pia finnigai, deu seu torrau a scola, apu fatu ateras scolas academia E poi m'est praxiu e apu sighiu cun Piero e eus fundau Machenes. Eccu, immoi as fueddau de Piero, dd'eus biu a s'inghitzu 'e sa puntada, ndi ses chistionendi meda tui puru poita eis traballau meda impari, nc'est calincunu acuntessiu, calincuna cosa chi est sutzedia preparendi custu custu dialogu intra tui e Piero de su mercante de Venezia, calincuna cosa curiosa chi si bolis nai aici ddu podeus stroci. No de acuntessius de Piero est bravu est bravu no no fait a ddi nai nudda figu. E t'est castiendi inguni su. No no est po cussu est ch'est unu de e siat unu bravu. No acuntessius particolaris no mi nd'arregordu eus fatu la versione farsa mi ricordo chi fiat. Sa versioni farsa. Chi fiat spassiosa. E poita ddu nau po chi no ddu connoscit est unu de de de is esercitzius de su studiu chi si fait Sa recitazioni de su metodo Strasberg esti a fai sa scena cumenti chi fessidi una comica, una cumedia, mancai chi no ddu è sa realidadi. E innoi puru podendi podeus chistionai apitzus de Shylock, poita in su Sexentus si faiat tipu farsa. Ah eccu. Si nci funt unu pagu de chistionis de de arrexonis apitzus de custu personaggiu a segunda de cumenti is atoris ddu bint in in sa fasi positiva o cumenti a unu nemigu o cumenti a un'antagonista. Quindi nc'est totu cincoxent'annus, si no funt cincuxentus funt cuatroxent'annus de studiu de Shylock. E dd'ant fatu in dónnia manera. Dd'ant fatu in dónnia manera e Parit ca nascit comenti a personaggiu unu pagheddu de farsa. Ah eccu. Nd'apo nau deo, Gollum totu. Si, e duncus fiat unu unu pagu una presa in giru de is giudeus. E custa sa versione chi connosceus nosus chi est principalmente cussa de Al Pacino, poita est sa sa prus bella de totus. Però si scit custa cosa, che calincunu dd'iat fatu in su setexentus, su e totu dd'iat fata po ddu sonai tipu arlecchino casi, unu pagheddu farzescu, po ddu fai parri unu tontixeddu, cioè cosa chi no esti. No, no est po nudda. E custu fiat un po' sa diatriba de is cristianus cun is cun is giudeus, a ddu fai parri unu pagheddu Scimproteddu naraus. Tontazzu. Tontazzu. E sa questioni est chi in sa beridadi no est diaici po mei Shylock. Shylock est unu personaggiu. Chi portat una bisura, una figura. Si, poi po mei su personaggiu non andat mancu giudicau, duncas ddu depis ligi e ddu depis provai a cumprendi. E ti depis circai de acostai a su pensieru cosa sua, non ddu podis giudicai innantisi. Comenti, torrendi a s'acuntessiu, solu un attimu, a mulleri mia ddi praxit sa cumedia sarda po nai, deu ddu fatzu cosa in teatru e issa non benit mai, poi candu benit,, ah si dd'apu biu arrendi pagheddu. E dd'apu fatu intendi a ligi Shylock in sardu, apu spaciau, bellu, at nau, eh bellu, cumenti a nai, oh Finalmenti. S'est capazu. Moi ddu cumprendu chi ses bonu a fai calincuna cosa. Poita ddu depu nai deu puru, poita candu dd'apu tradusiu in sa, poita non dda non dd'apu agatau deu cosas de Shakespeare scritus in sardu E deu puru candu dd'apu ligiu in sardu apu nau, ah, ma apu cumprendiu cosas de prus. Ma est bellu chi dd'apu ligiu poi. Poita sa lingua cosa nostra, in calincuna manera, po sa generatzioni mia mancai, no po is noas, est prus, cussa chi est prus in is arrexinis est su sardu. E cumenti atori m'acatu chi m'acostu de prus a su sentidu de su testu. Sì sì ma po nai deu candu preparu is personaggius o candu nc'est su studiu de su personaggiu in meda meda meda bortas, naraus Deu mi ddu, sa suta 'e testu, mi ddu fatzu in sa mente in sardu, poita segundu mei is emozionis, is passionis po nosus, boh, chi seus nascius e seus crescius cun genti chi ddu chistionat su sardu, nonnu miu, nonna mia, mama mia cun nonna mia, m'est abarrau custa cosa de pentzai is cosas a pagu pagu in sardu. Certu. E si s'atacat a is emozionis, de prus chi no pentzendi in italianu Poita candu depeus movi emotzionis fortis cumenti s'arràbiu o su prantu, mancai in sa bida etotu si bessit in su sardu. Sa conca mia bessit de seguru, puru candu seu cun personas a cui depu imparai is cosas, deu ddus si ddu imparu pentzendi-ddu in sardu però, deu ddu pentzu diaici. Certu. Deu m'arregordu maistros de teatru cumenti Rino Sudano chi mi narat, candu non mi beniat una cosa in italianu mi narat, pentzaddu in sardu? Ah aici funtzionat. Po mei funtzionat diaici, deu ddu fatzu sempri, ddu pentzu in sardu, poi ddu fatzu in italianu, si ddu depu fai in inglesu est Sa doppia traduzione est puru. Ascurta Yuri, nosu nosu nosu duus, deu e Filippu, femus chistionendi apitzus de is temas de de su mercau. Però tui, candu si femus pighendi su cafè innantis, si ndi ses narendi, nci nd'est un'ateru, no ndi chistionaus de un'ateru importanti meda. Si ddu naras. No no imoi dda fait a ponni tenci ca si podit parri calincuna cosa. No est ca segundu mei est una chistioni importanti una chistione importanti. Naras-sì-dda, poita est de importu po sa genti 'e domu puru. Podit essi, podit essi chi puru Zilda at calincunu issu, no si si nendi. No no no, tenis arrexoni poita mi ndi seu arregordau deu puru de su chi m'as. Candu. No est beru. Poita deu apu studiau economia, apu puru modau, ma candu femus studiendi economia, una de is de is chistionis fiat aintru sa, s'imprestu de su dinai Poita is cristianus podiant imprestai su dinai sceti po caridadi cristiana. Deu ti imprestu duumilla e mi ndi depis donai duumilla. Si nd'at donau po caridadi cristiana, poi si tengu una scadenza mi ddu depis donai po custa scadenza. Is giudeus podiant prestai su dinai a pagamentu Duncas, si deu ti dongu duamilla, mi ndi depis donai duamilla e dus, po nai. E prus is tesoreris, duamilla e cuatru, tremilla e su tassu beniat scioberau de sa persona chi ddu imprestaiat su dinai. E sigumenti is ebreus ddu podiant fai, ant fatu su dinai diaici E po cussu beniant postus de parti de is cristianus. In totu is partis de su mundu diaici. E po cussu chi nc'est su su ghettu, beniant ghettizaus e abarrant totu paris, poita sa lei fiat diversa. Ed est su motivu, creu, de poita ndi pentzu de dumilla ducaus mi pari. Naras diaici dumilla. E si no ddus torrat a palas

Sa parti mia si no mi dda donas mi pigu sa carri. Poita is leis de is bosatrus funt diaici. E ddu nada, a su testu ddu fatzu cumenti boleis bosatrus, ita boleis de mei. Is arrexonis no contant, contat cussu chi boleis bosatrus e deu fatzu cumenti boleis. E si ddu nada. Custa segundu mei est sa Sa chistione principali est su printzìpiu, su printzìpiu, intra totus is cosas Portzia chi poi est cussa chi sos, cumenti si narat, a resolvi sa questioni, non ddu fait mancu po una questioni de lei, ddu fait po unu

E a pustis ddi tirant totu puru a Shylock deu non sciu poita. Ddi tirant dinai, una parti dda depit donai a s'aturu. Si, po si cunvertit ddi faint is giogus mischinus, sa filla si coiat cun. No, cussa s'acabu est propriu una cosa. S'acabu est. Ddu sciorrocant unu paghixeddu aici. Si, e ddu pentzas sciadadeddu, Shylock, ma est malandrinu puru, però ddu pentzas sciadadeddu. E tanti postus in mesu, si dda circada issu unu paghixeddu. E unu paghixeddu però. Si dda circat, unu paghixeddu si dd'agatat, diaici e. Potzu nai una cosa? E mi naras. No no no no no, tui depis chistionai. E bollia nai, fiais narendi innantis chi dònnia personàgiu tenit arrexoni in calincuna manera. Deu pentzu chi po Shakespeare poita est scritu beni beni beni, dònnia personàgiu in cust'opera e in ateras puru depit tenni arrexoni, poi deu ddu naru po chini bolit fai s'atori e mancai

in una manera propositiva nau deu, cioè no po circai de essi malu, po circai de essi de sighiri cussa linea chi sa genti pentzat, sa coerenzia de su personaggiu est meda importanti e Shylock sa difficultadi est circai de essi coerenti. Quindi de circai sa arrexoni e deu depu agatai in custu de de su fatu chi issu est ghetizau de issu de a una parti, sa lei no esti de sa parti sua poita issu poita a prestai su denai ma for forai e tenni calincuna cosa a palas e duncas si si furriat. Poita no prego No no no no nara ddu e no po de de. No aici poita su tempus stringit e deu depu arribbai a s'acabu de. Una parra d'arrexo. Sa puntada sa parra arrexo e intzà nara e ita poi est t'apu segau su su su montagiu. E gratzias. No poita donniunu de nosu, nosu no pensaus a is personaggius, pensaus a is personas, donniunu no est chi pentzat ah già seu pagu malu. No No tengu arrexoni. E est issu ch'est malu, mancai est bonu puru. Est tropu bonu e po custu est malu. Esatu, esatamenti. E custu. Custu fiat. Tui dd'as a nai. Ascurta, s'ùrtima pregunta chi depu fai po po acabai sa puntada est, cali est su messàgiu chi segundu tui su pùbricu, sa genti, si depit portai avatu una borta chi càstiat mercante di Venezia. Est de cussu chi seus narendi immoi, che nessunu est, non cesti bonu e malu e non cesti giustizia e ingiustizia. Cesti, e ita cesti? Cesti sa vida, cesti de de soportai cussu chi pentzaus chi esti, chi no esti giustu e de cercai de cunvinci is atrus de portai s'arrexoni Nc'esti de puru de acettai forzis s'intollerantzia o de dda cumbatti. Duncas esti esti meda cumplicau, est un'opera chi deu conzillu de dda ligi beni. E de dda castiai puru. De dda castiai puru in su film. In s'occasioni 'e su film o in teatru puru. Shylock gasi e Si podis zerriai si deu fatzu Portzia. Però mi seghi sa braba po fai Portzia. Poi pizze no. Portzia deu depiri giai fai issa. Po prexeri no no. Si no tui deu fai. Zerriaus zerriaus una femina po poita. E però Shylock ddu fait Pieru, deu ita fatzu, mi castru, mi torru a si castiai. No oi ddu fais Shylock poita immoi andaus a ligi, ti donat una manu Pieru puru e mancai bengu deu puru. Aze si calincuna cosa. E zasi biu su domo. E depis ligi tui. Depu ligi deu puru oi. E deu non ligiu. Ligis, as giai ligiu tui puru Filippu. Abituau. Beni, torraus su gratzias a a Filippu po essi benniu innoi a circai de preguntai calincuna cosa a Yuri. Gei dd'as fata poita chi apu chistionau sceti deu. E intendeus andaus a intendi sa letura de Il mercante de Venezia impari cun Yuri Orrù. Ma narasì, no est chi as intèndiu in giru si Antoni at pèrdiu calincuna nai? Ah, cussu? Un'àteru affari andau a mali. Unu grandu falliu

Si fiat fissau a mi tzerriai asureri. E pentzit imoi a s'obligatzioni cosa sua. Issu fiat sempri prestendi dinai po caridadi cristiana. E pentzit imoi a s'obligatzioni cosa sua. Ma si propriu no at a onorai s'impinniu, tui seu siguru no t'as a bolli pigai diaderus sa carri sua. Ita nd'iast a fai? Esca po piscis. E si no at a sirbiri a nudd'àteru, at a sirbiri a nutriri sa vindita mia. M'at sempri tratau mali, cumenti a unu cani. M'at fatu perdi mesu millioni. S'est postu a arriri po cussu chi apu pèrdiu, at iscracalliau a pitzus de is guadangius mius, at ofèndiu e dispretzau sa ratza mia. e m'at sempri impediu in is afàrius. M'at sempri infridau totu is amicàntzias e m'at infogau contra is nemigus. E custu poita? Poita seu unu ebreu. Poita no portat ogus, no portat ogus unu ebreu. Unu ebreu no portat manus, membra, partis de carena, sentidus, afetus, passionis. No papat sa matessi cosa de papai. No si ferrit cun is proprias armas, no no si pigat is proprius puntoris, no benit curau cun cun is matessi mexinas. Istadi e ierru no funt callentis e fridus po unu ebreu comenti po unu cristianu. Si si pungeis no si bessit sanghini e no si morreus si bosàterus si ferenais.

Si unu cristianu benit ofendiu de unu ebreu, cantu est chi arrennescit a aguantai? Si furriat luegus. Duncas, unu ebreu chi benit ofendiu de unu cristianu, cumenti est chi si depit amostai aguantadori si no po su chi at biu, circhendi vindita? Deu, non fatzu atru chi ponni in pratza sa matessi bassineria che m'eis imparau bosatrus. E at a essi diaderus diffitzili po mei a fai prus pagu de is maistus mius. Faei a largu, ca issu potzat abarrai istrentaxu in faccia a nosus. Shylock. Totu su mundu pentzat e deu cun issu chi tui as a bolli, eja, fintzas a s'ùrtimu a mostai custu feli cosa tua. Ma pustis nosus a totu pentzaus chi as a mostai làstima e cussentimentu puru, ancora prus strambecus de custa cruelesa chi bolis fai biri. Pensaus chi interis immoi tui esigis sa penali bale a nai una libbra de sa carri de custu poberu mercaderi, pustis essi prontu a nci renuntziai e tocau a su coru de pietadi umana e de amori cristianu po is atrus, tui as a abonai metadi de su depitu puru, castiendi cun piedadi totus is perditas chi de s'urtimu si funti amuntonadas in is palas de issu. Aici meda chi bastant po sterrinai a terra unu mercaderi reali cumenti a issu, e po fai provai pietadi po sa sorti sua a genti disapietada cumenti turcus e tartarus, ca no funt acostumaus a custus sentidus de calori umana. Seus totu abetendi una respusta de tui, ebreu. De su chi bollu fai apu giai torrau contu a sa Mertzei e apu giurau apitzus de su Sacru Sabbat ca deu bollu otenni su chi mi tocat. Si bosatrus mi dda negais, si potzat sa manu de Deus abati apitzus de is leis e de is libertadis de sa natzioni bosta. M'eis a pregontai po cali arrexoni apu scioberau de pigai carri de omini imbecis de trimilla ducaus? No tengu atra respusta ca custu est unu bitzu miu personali. No si praxit? E ita estis a nai, si unu topi fessit infestendi domu mia e deu po unu bitzu ia a detzidi de de nci fuliai bintimilla ducaus po ddu stopai. Custa podit essi una resposta? Nc'est genti ca ddu fait schivu a tenni in sa mesa unu procu a buca sparrancada Atrus chi si faint pigai de su spreu sceti chi bint una gatu, atrus ancora chi ddi faint, si dda faint in is cratzonis sceti poita intendint unu sonu naseddu de is bisonas. E totu custu poita su chi andat a geniu cumandat is reatzionis nostras. Totu is arregulas funt a su vitziu suu, cali chi siat cussu chi si praxit o chi s'arrefutat. E a sa fini po arribai a s'arresposta, sicumenti non nc'est una arrexoni poita cussu chi non podit biri su procu a buca sparrancada cuss'aturu unu pisiteddu o cudd'aturu unu sulitu piludu, ma donniunu si depit arrendi a sa bregungia de torrai s'ofesa de chini nd'at ofendiu, aici deu innoi aici no potzu, ni si bollu donai arrexoni peruna, chi no siat s'atru ca deu provu po Antonio un'odiu ferosu e un'ischifu ca mi portant a custas azionis contra de issu